assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh takulandirani pano pa al isilamu dinul afifa wal fadila nthawi zonse mumakhala ndi ine imwe uja yemwe ndimakupatsirani nkhani zosiyanasiyana nkhani za aneneri nkhani za masahaba ndi nkhani za chisilamu zosiyanasiyana lero lino mukhala ndi ine yemwe ndikupatsireni nkhani ya sayidati zainab binti muhammadi sallallahu alaihi wasallama komanso ndi mwamuna wake otchedwa abul asi buni rabia akuti zainab anali mwana wamkazi woyamba kubadwa kwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama ndi mkazi wake uja woyamba sayida khadija ndipo zainab adakwatirana ndi msuweni wake otchedwa abul asi buni rabia yemwe anali mwana wa mulongo wake wa sayida khadija ndipo abul as analinso mmodzi mwa anthu odziwika komanso olemekezeka ku mtundu wa makuraishi ndipo mtumiki amamukonda kwambiri akuti mu tsiku lina mtumiki asanalandire utumiki iye abul asi buni rabia anapita kwa mtumiki ndipo adati ndikufuna ndikwatire mwana wanu wamkazi uja ndipo mtumiki asanayankhe anamufunsa kaye zainabu ndipo zainabu adavomera poonetsa manyazi komanso kumwetulira choncho banja lidayambika pomwe zainabu adakwatirana ndi abul asi bun rabia ndipo banja lawo linali ndi ana awiri woyamba adali ali yemwe anamwalira ali wachichepere ndipo wachiwiri adali umama patadutsa kanyengo pamene mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama adalandira utumiki zainabu adali mmodzi mwa anthu oyambirira kulowa chisilamu kuvomereza utumiki wa bambo wake mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama ndipo abul as bun rabia panthawiyi ndi kuti ali kunja kwa makka kochita bizinesi pamene abul as anabwerera zainabu anamufotokozera mwamuna wake china chilichonse ndikumuwuzanso kuti walowa chisilamu potsatira bambo ake zomwe zidayambitsa vuto lalikulu pakati pawo ndipo vuto lalikulu la chipembedzo komanso ndi chikhulupiriro zidayambika zainabu anayesetsa kumufotokozera mwamuna wake ndipo adati ndingakanine bwanji bambo anga popeza kunena kuti ndi wokhulupirika komanso ndi wodalirika ndipo kuti banja lathu lonse komanso abwenzi anu onse ngati sayidina abubakari uthumani onse avomeranso chisilamu kamba ka mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam pachifukwa icho abul asi sadavomerebe kukhala msilamu poopa makoraishi kunena kuti ayamba kuwanena kunena kuti alowa chisilamu amutsatira mtumiki kamba kofuna kukondweretsa mkazi wake ngakhale zinali choncho banjali linapitirira kukhala limodzi iye zainabu anamuwuza abul asi kunena kuti ndani adzandikhululukire komanso kundimvetsa bwino ngati sindikhala pafupi nanu ndikukufotokozerani za ubwino wa bambo anga komanso ubwino wa choonadi ndipo iye adasunga mawu ake amenewa mpaka kwa kanthawi yochuluka pamene nkhondo idali pafupi kuti ichitike nkhondo ya badir zainabu iye adatsalira ku makka pamene asilamu onse anasamukira ku madina kenaka nkhondo ya badir idachitika ndipo abul asi yemwe adali wosakhulupirira adali gulu la makuraishi motsutsana ndi bambo ake a zainabu ichi chinali chinthu chachikulu chomwe zainabu ankachidandaula komanso ankachiopa kwambiri nkhondoyo itatha ndipo opambana adali asilamu ndipo abul asi adagwidwa ngati kapolo ndipo nkhani itampeza zainabu zainabu anatumiza dipo kamba kakuti analibe chinthu china chilichonse cha mtengo wapatali chomwe angamuombolere mwamuna wake ndipo pachifukwa icho adatumiza niklesi ya mayi yake sayidata khadija kuitumiza kwa asilamu kumene adali limodzi ndi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndipo pa nthawi iyi mtumiki atayiona niklesiyo inamukumbutsa kwambiri za mkazi wake ndipo mtima wake unagunda kwambiri ndipo mtumiki sadangokhala chete ayi anafunsa asilamu ngati angavomereze kubweza niklesiyo kwa mwana wake wamkazi komanso ndikuti amumasule mpongozi wake ndipo asilamu onse anavomera kenaka mtumiki adayankhula kwa abul asi bun rabia kunena kuti ukamuuze zainabu kuti asapereke niklesi ya mayi yake sayidata khadija kenaka mwachinsisi mtumiki anamuyitana abul asi ndi kumuuza kuti allah wandilamula kuti ndilekanitse pakati pa asilamu ndi osakhulupirira choncho ukuyenera undibwezere mwana wanga azibwerera kwa ine ndipo abul asi adavomereza koma mosakondwa posakhalitsa abul asi adawuyamba ulendo wobwerera ku makka atafika kumeneko anamudziwitsa zainabu za uthenga umene adawuzidwa ndi bambo ake ndipo adamuwuza kunena kuti akuyenera kubwerera kwa bambo wake kamba kakuti sangakhale limodzi chifukwa chakuti mkazi wakeyo walowa chisilamu ndipo iwo anali oletsedwa kukhalanso ngati banja ndipo pafupifupi mwezi umodzi pambuyo pa nkhondo ya badiri zainabu anawuyamba ulendo opita ku madina koma gulu la makuraishi silidakondwe kamba ka manyamukidwe ake kenaka gulu la makuraishi lidamuukira ndipo ena wa amuna a makuraishi adamuopseza ndi kummenya zainabu ali pa chokwera ndipo adagwera pansi pamwala zimene zidapangisa kunena kuti zainabu ataye pakati patapita masiku angapo mwakachetechete iye zainabu adawuyamba ulendo wopita ku madina ndipo zaka zokwanira 6 zinakwana zainabu asanakwatirenso iye ankakana kukwatiranso kamba kakuti adali ndi chiyembekezo chokwanira bwino kunena kuti mwamuna wake azabwereranso patatha zaka zisanu ndi chimodzi abul asi bun rabia akayenda mu karavani ina kuchokera ku makka komwe ankapita kupanga malonda atanyamula katundu wa anthu ndipo asilamu atamuona anamugwira iye ndi kumpitisa m'madina kenaka iye abul as anapeza mpata wothawa usiku umenewo ndi kuthawira ku nyumba ya zainabu ndipo anamuuza zainabu kunena kuti akufuna chitetezo kuti amuteteze kamba kakuti wagwidwa iye zainabu anamulola koma iye anamunong'oneza zainabu kunena kuti mpaka panobe sanalowebe isilamu ndipo zainabu anamulandirabe koma mmawa munthawi imene mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ankapemphera pambuyo pa swala imene ya fajiri zainabu anafuula kuchokera kumbuyo kwa mzikiti kunena kuti abul asi ndamumasula ndipo mtumiki anayimirira nati kwa asilamu onse o inu anthu ndikunena kuti munthuyu anali mkamwini wanga wabwino kwambiri sanaphwanyeko lonjezo langa komanso lonjezo lanu ndiponso sanatipusitseko kenaka mtumiki anapempha asilamu onse kuti amubwezere katundu yense abul asi wa anthu yemwe adatenga kuchokera ku makka kuzapanga bizinesi ndipo abul asi adabwezeredwa katundu uja iye adabwerera ku makka ndipo adakabweza katundu wa eni yake kenaka abul asi anatsimikiza kwa zainabu komanso asilamu onse kunena kuti analibenso ngongole kapena udindo uliwonse ku makka pambuyo pobweza katundu iye anapanga chiganizo chobwerera ku madina ndipo adavomera chisilamu mtumiki anamutenga mwana wake wokondedwa zainabu ndi kumubwezera kwa abul asi pambuyo pa lamulo latsopano la chisilamu choncho chikondi komanso kukondana kunayambika pakati pawo patadusa zaka zambirimbiri asanabwereranenso patadusa nyengo ndipo zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anatisiya anabwerera kwa allah subhanahu wa taala ku madina mchaka chimenechi cha 8 ndipo imfa yake idayamba kamba kakuti adavulazidwa mu nthawi imene ankachoka ku makka kupita ku madina zaka zisanu zapitazo pa nthawi imene zainabu adali ndi ulendo wopita ku madina ataukiridwa ndi amuna ena ndipo mmodzi mwa amuna yemwe adamuukira ndi kummenya zainabu adali habbar bun aswad anamuopseza iye zainabu ali pa chokwera ndi kummenya ndipo adagwera pamwala ndi kutaya pathupi ululu komanso mabala omwe ankamverera mthupi mwake ndi amene adachitisa kunena kuti zainabu asiyane ndi dziko lapansi ndipo choncho ululu komanso mabala zidapitirira mu mtima mwake mtumiki anali wachisoni kwambiri ndi imfa ya mwana wake wamkazi iye adawalamula akazi onse achisilamu kunena kuti asambitse thupi la mwana wake ndi kumveka sanda bwinobwino kenaka mtumiki adapempherera thupi la mwana wake wokondedwa zainabu binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam pambuyo pa imfa ya zainabu abul as adakhala kwa zaka osakwatiranso kamba kakuti adali ndi chisoni mumtima mwake ndipo mtumiki nthawi zonse amamuyendera kudzamutonthoza mpongozi wake ndi kumampasa mawu achilimbikiso ndipo abul as adabwerera ku makka anakamwalirira ku makka mchaka chimenechi cha namba 12 pambuyo pa msamuko umenewo ndipo iyi idali nkhani yachikondi ya sayyidati zainabu binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam komanso abul as zakhaleni pompo wiki yamawa kuti tizakupatsireninso nkhani ina